Trí, dó, haon, náid, beo! Fan soicind anois agus cuirfidh mé páipéar os cionn an phictiúir díomsa. Níl mé ag iarraidh bheith ag breathnú orm féin agus mé ag taifeadadh. Pizza Rat! Nua Eabhracach Oirirc nó an Nua Eabhracach is oirirci ariamh. An gcuimhin libh Pizza Rat? Meán Fómhair seo caite cuireadh an giota físe seo amach ar YouTube, má b'é YouTube é, de francach ag tarraingt, fodar an phobail, pizza, ar ndóigh. Píosa de, cibé. Síos staighre an subway. Bhí sé fíorghreannmhar agus bhí sé samhnasach ag an am céanna ach do lucht Nua-Eabhrac bhí ionannú ann láithreach. Ba dháimh leo é. Gabh mo leithscéal. is ea, tá slaghdán eicínt orm nó rud eicínt mar sin. Ea. So ba dháimh leo an francach seo ag tarraingt a pizza síos an staighre agus chuaigh an t-ionannú sin níos doimhne. Ní raibh ann ach gur chomhchónaitheoir, go díreach é, gur chomhchónaitheoir é an francach seo. Tar éis dúshlán Nua-Eabhrac a thabhairt, don duais ollmhór seo a iompar abhaile mar tointeálaí ar bith. Muide a bhí i bpizza rat. Cén bhaint atá aige seo leis an léirmheas seo? Tá coiméide nua amach ar HBO darb ainm Animals.

agus deartháireacha Jay agus Mark Duplass. Samhlaíonn an tsraith seo na créatúirí is. Is gnáiche, is dócha. Gabh mo leithscéal anois, caithfidh mé rud a sheiceáil anseo. Sin é. Gnách, gnáiche. Tóigfidh mé sin. Coitianta, b'fhéidir. Na. créatúirí is ní hea, tóigfidh mé gnáiche, na colúir agus na feithidí, na capaill póilíní agus na cuit sráide.

a d'aimseofá taobh thiar den chlár sciorta dá mba fuirseoirí iad na hainmhithe taobh thiar. Coiméide is ea an dráma seo

curtha i láthair go gáirsiúil ach faraor níl mórán ann thar sin. Tosaíonn an tsraith le dhá nó an bheirt é? Sin ceist anois. Comrádaí francach ag tabhairt aghaidh ar chóisir ag lorg céilte. Tá sáiltín faighte ag ceann acu. Ó, muise, muise, na focail, na focail. Ní lorgóidh mé é. Agus, muise. Baineann an greann uilig sa sceits seo le imní caidrimh gach éinne a bhí ag déanamh a leithéid ariamh agus ar ndú leis an imní a fheiceann muid in sna drámaí teilifíse le daoine iontu ach ar ndú géaraithe ag clogannaí intéarnacha na n-ainmhithe iad féin. Faoin bhfionnadh agus faoi na cleití is. Speiceas sách aithnidiúil é an dráma seo. Comedicus Bohemiana mar a thugann an New York Times air go hearráideach ó thaobh gramadach de. Ach is ea, is é coiméide uirbeach breathnaithe agus tá dlúthbhaint aige leis an mbreathnú. Tá imir na súiche leis an bheochan agus tá an beochan sách spágach i bhfírinne. leis an dealramh, le dealramh míshlachtmhar sin na n-úrscéalta grafacha ailtéarnacha, nó más fearr leat, rinneadh go saor é.

chlár seo scigaithris ar na heachtraí agus na tarlúintí coitianta a fheiceann tú sa chathrach agus na fochultúir. Tá scéal truamhéalach faoi a chuirfeadh driuch ort, faoi bheirt driotháir chat nach bhfuil a n-árasán fágtha acu ariamh de réir a chéile

atá ar na cait? Ó an méid, an méid. Leamhain. Tá píosa deas faoi leamhain atá ag tiomsú thart ar chomhartha leictreach. agus a léiríonn an eachtra mar 'Burning Man' d'fheithidí, an trip ann mar chroílár den sceits. Faraor, taobh thiar den den formáid, den leagan amach cnuasaithe seo, níl mórán ama ag an gclár seo carachtar ar bith a fhorbairt, gabh mo leithscéal. Tá scéal leanúnach ann faoi ghrúpa grabasta daoine ach scéal iomarcach atá ann i ndáiríre. Séard atá i ndáiríre sa dráma seo

Agus úire, caithfear a rá, géar, rí-ghéar ag teastáil uaidh dá réir sin. Agus i bhfírinne, níl an scríbhneoireacht greannmhar go leor i dtólamh chun teacht timpeall ar scéal i bhfad amháin. Ró-mhinic.

Caithfidh tú dul níos faide ná sin, ar ndóigh. Tá nóiméidí inspioráideacha ag ainmhithe agus tá creidiúint ag dul don dráma as iarracht a dhéanamh dul thar na scéalta daonna sa chathair ach i